Igbo bụ Igbo mma mma nụ, ehihie ọma nụ. Eji m ohere a na-anabata mmadụ niile na nnọkọrịta anyị n'ụbọchị taa n'ihe onyonyo nke ehihie. Aha m bụ Oriakụ Theresa Agha. N'ihe onyonyo a, anyị ga-aga n'ihu ịkọwa maka onye bụ Chukwu kere ụwa. maka na ekwere m ghọta na onye ọbụla nọ n'ụwa a nwere onye zitere ya onye bụ onye a zitere anyị n'ụwa anyị nọ n'ime ya ihe onyonyo a ga-enyere anyị aka ịmara onye zitere anyị ịmara etu anyị na ya ga-esi wee bi ndụ anyị n'ụwa a ịmara ihe anyị kwesịrị ime na ihe ndị anyị kwesịrị izere na ndụ anyị nọ n'elu ụwa ka ọ ga-abụ mgbe anyị ga-ebicha ndụ anụnwa wee laghachi maka na Igbo kwenyere na anyị onye ọbụla nọ n'ụwa a bụ ahịa ka anyị bịara ịzụ onye zụchakwaa n'ahịa ọ ga-alaghachi wee nye ụsa banyere etu o si wee zụọ ahịa nke ezipụrụ ya ije zụ otu a ka Chukwu Okike onye nke zitere anyị n'elu ụwa zitere anyị n'ụwa a ka anyị bịa zụọ ahịa anyị ga-akpa maka ya bụ Chukwu Okike onye ọ bụ ihe ọ na-eme ihe o bu n'obi banyere anyị bụ mmadụ n'elu ụwa na ije anyị n'elu ụwa na etu anyị ga-esi wee laghachikwuru onye ahụ zitere anyị ọ ga-amasị m nke ọma ma ọ bụ na ị sonyere anyị n'ihe onyonyo anụnwa mgbe ọbụla anyị banyere inweta ihe anyị ji akụzi ihe banyere nkụzi anyị nwere n'ihe onyonyo a nke ịbụọ anyị ga-akọkwa akụkọ nakwazi ịkọwa ihe banyere ọtụtụ ihe okike Chineke kere n'elu ụwa, ihe eji ya eme, uru ọ baara mmadụ, na ihe mmadụ ga-eji ya wee mee ka o wee nwee ike ịdịwanye ndụ wee ruo mgbe Chineke ga-akpọpụ anyị na ndụ a ka anyị nọ n'ime ya. Anyị ga-enekwa anya n'ihe banyere ọtụtụ ihe na-agbagwoju anyị anya na ndụ a anyị bi n'elu ụwa. Mgbe anyị na-atụgharị uche n'ihe ndị a niile, ọ ga-enyere anyị aka ime ihe anyị ga-eme ka ndụ anyị wee kawanye mma, anyị ewee nọ n'ụwa a n'obi aṅụrị na n'obi ofufu na-enweghị mgbakasị ahụ. Chineke anyị mere ka anyị mara na ọ bụ nna nwere obiọma n'ebe ụmụ ya nọ. Ọ bụ anyị ka ọ dịzịrị ịmara ihe anyị ga-eme na etu anyị ga-esi wee bie ndụ a etu ọ ga-esi wee kwe anyị wee dịrị anyị mfe na-enweghị mgbakasị ahụ. Sonyere m n'ihe onyonyo anụnwa Mgbe ọbụla anyị wetara ihe ọbụla maọbụ nkọwa ọbụla maọbụ nkụzi ọbụla, ka i wee nwee ike na-amụtawanye ihe ga-enyere gị aka ibi ndụ a etu ọ ga-esi wee nye Chineke otuto ma nye gị aṅụrị n'elu ụwa. Ọtụtụ ihe ka anyị nwere ịkọwa. Mgbe ọbụla ị batara na ihe onyonyo anụnwa, ọ ga-amasị m ma ị kpọ aka ebe ahụ e tere ihe dịka mgbịrịmgba ebe ahụ e dekwara ihe dịka ihe ị ga-alaike ma ọ bụ ka ị sọskraịbụọ wee mara ihe anyị etu anyị si aga n'ọtụtụ ihe dị iche iche a na-akọwa n'ihe onyonyo a nụ iwe ewene gị na m ji asụsụ Igbo wee na-akọwa ọtụtụ ihe ọ bụ ka ọtụtụ ndị be anyị wee sonye nke ọma wee ghọtakwanụ ihe uru ọ bara na ihe o ritere bụ ịkwalite asụsụ Igbo Ọ ga-amasị m nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị ga- ị na- ị na-abata oge niile ịghọta ihe anyị na-eme na etu anyị si eme ya na etu anyị ga-esi wee nyere ndụ anyị aka ka ndụ wee kwe anyị obibi na ndụ ụwa anyị nọ n'ime ya. Nwanne m, udo dịrị gị dịka ị na-esonye anyị n'ihe banyere nkụzi a mgbe niile. Ọ ga-amasịkwa m ka ị na-enwe aṅụrị oge ọbụla ị batara n'ime ya. Na-amasịkwa gị dịka ọ na-amasị m ịdị na-egosi n'ezie na obi dị gị ụtọ mgbe ọbụla ị nọchara n'ihe onyonyo a site n'isonye n'ịjụ ajụjụ ma ọ bụ ikwu ka ihe ị ghọtara ma ọ bụ etu a ga-esi wee mee ka ihe wee na-agawanye n'iru ụjọ atụna gị ịjụ m ajụjụ adị m ohere ịsa gị ajụjụ ọbụla nke ị jụrụ mgbe ọbụla ị batara n'ihe onyonyo a ya mere ụmụnne m anyị ka ga-akwụsị n'ebe a anyị ga na-abịa n'ihe onyonyo a kwa izu ụka ọbụla ma ọ bụ etu ọbụla o si dapụtara anyị iji wee fụ na ihe onyonyo nke anyị na-eme na ọ na-agawanye n'iru na-enweghị nkwụsị ọbụla na-enweghị egwu ọbụla na-enweghị ụjọ ọbụla ka ọ dị n'ụbọchị taa ka a ghara iri oge unu ndeewonu a ka m bụkwa oriakụ Teresa Ifeoma Agha Alụm